ngagharị nke obe n'isi naijiria nkwụsị nke iri na ise ndị Hausa ejirigo iwe Emilokon eh? na-achọ ịkwụpụ onwe ha n'ọkụ n'ime naijiria hmm. anyị esekpuoro ndị ugwu na-asị ha jirikwa ya nwayọ maka na Tinubu ka na-ebido ebido ọ ga-achị anyị 8 years oge ahụ a na-eme kampen na 2023 ọtụtụ ndị ugwu so ndị Yoruba na-achịli aka abụọ elu 4 plus 4 nke pụtara na Tinubu ga-achị anyị afọ asatọ n'iru mana ha amaghị na ha ji aka ha na-egwuru onwe ha ili mgbe ahụ ha na-eti sai baba amataghị na Naijiria ga-eru ha n'aka ka ube n'oge na-adịghị anya obodo achagokwa ndị ugwu n'aka ka wotamelon nke a mere ha ji were iwe na-achọ ịkwụpụ onwe ha n'ọkụ na-arịọzi ndị Rọsha na ndị amị ka ha weghara ọchịchị n'aka Tinubu maka na ebe ha na-afụ Shege Banza n'aka Tinubu n'otu arọ na ọkara baba nọgoro n'ọchịchị ya bụrụ na Emilokon nọrọ afọ atọ n'ọchịchị Naijiria ị mara na agụụ ga-efo ha eze fokwa ha ntutu isi nke a bịa mezuo amụma maazị Nnamdi Kanu buru ma kwuo sị na ọgbaghara ga-ada n'obodo a ga-esi n'aka ndị ugwu wee zuo ebe niile emilokon na ndị apc apịgo ndị hausa aka na shia bọtịn onye ọbụla na-achọzi ụzọ ụla mana ọ gaghị ekwe omume kịta ka anyị sekpuru ala That and Tinubu na president. anyị niile bụ ndị St. Ikegwu parish emezuola ihe e dere n'akwụkwọ ma na-ekwu sị onye Igbo ọbụla kwesịrị iji ihe mere n'etiti ndị Hausa na-eme protest ha na ndị amị na ndị polisi n'ugwu Hausa wee mụta ezigbo ihe ngị bụ onye Igbo bụ onye polisi ngị bụ onye Igbo bụ onye amị onye Igbo bụ onye civil defense onye Igbo nọ na EFCC DSS maọbụ kọstọm ọfịsa onye Igbo bụ onye imigreshọn kwesịrị ịmụta ezigbo ihe n'aka ndị ugwu Hausa banyere protest e mere eme ihe anyị bụ ụmụ Igbo kwesịrị ịmụta n'aka ndị ugwu Hausa n'ihe merenụ bụ nwanne mara nwanne ya anyị niile hụrụ ihe merenụ na Kaduna steeti Abuja, Kano steeti, Sokoto, Plateau nakwa Taraba steeti ebe ndị na-eme protest na ndị amị nakwazi ndị polisi na-emekọrịta arụ na-eme ihe nwanne n'agbanyeghị na ndị ugwu ahapụgo protest zubezie ndị mmadụ ori mana ndị a dịkwara ka na-emekwa ihe nwanne hapụ ịgba ụmụnne ha egbe anyị hụkwara ebe ndị ugwu na-eme ngagharị iwe nọ n'elu amọtank ndị polisi ebe ndị amị na-ebugharị ndị na-eme protest na moto ndị polisi na ndị amị nọ na-ekiri ndị ugwu ebe ha bu Russia flag na-eme protest n'ugwu ya bụrụ na ala Igbo ka ihe dị otu a mere ị mara na a gaghị agụta ozu ndị mmadụ ọnụ a gaghị agụtakwa ụmụ ikorobịa ndị a ga-etinye n'ụlọ mkpọrọ ọnụ nke a bịa gosi na a na-enwe obodo enwe igbo esoghị nwere naijiria ya bụrụ na anyị chọpụta nke a n'oge ọ ga-abara anyị n'uru maka na ihe a mere eji wee kpọọ anyị dot in a circle biko chukwu okike abịama nyere anyị bụ ụmụ igbo aka ka onye igbo ọbụla bu egbe authorized and unauthorized gun ma ndị nọ n'ime ọhịa ma ndị nọ na steshọn maọbụ barak mata na onye igbo ọbụla bụrụ nwanne ya abụrụ odogwu ndị ugwu awụsa mara na ha gbuo nwanne ha maọbụ gbaa nwanne ha egbe eruo na election time agaghị enwe ndị ga-atụ vootu agaghị enwekwa ndị bụ under age vote jeso m ahụrụ m gị n'anya karịsịa ihe niile eji m obi m na-arịọ gị na mmehie niile naijiria mere gị ekwela ka agụụ duru anyị ori n'obodo a hmm. mee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla ya jiri naijiria mere ihe masịrị gị onye nwe anyị nọnyere unu nọnyekwara gị ka chukwu ji ike niile gozie unu nna na nwa na mmụọ nsọ amen no problem